simungakhulupirire mmene music industry yasinthira mwezi uno oyimba agadabuzana kuopsa oyimba amene akhala akuchita bwino kwambiri pa ndalama zomwe amapeza pa mwezi achotsedwa pa mpando wachifumu umene akhalapo kwa nthawi yayitali lero tikupatsirani top 10 ya oyimba amene akupanga ndalama zochuluka mwezi uno pano pa youtube ndipo tineneretu kuti ngati oyimba amene mumamukonda kwambiri zamuvuta osakwiya chifukwa ife tikungopereka uthenga wa mmene zinthu zilili pa ground mwezi uno kutengeranso ndi mmene mavidiyo a anthuwa achitira ngati ndinu alendo pangani subscribe kuti tidziyendera limodzi lero tigwiritsa ntchito website yopangira spy ma youtube channel ya viewstats kuti tikaone mmene oyimba akuchitira mwezi uno ndipo tiyambe ndi pa namba 10 pa namba 10 pali driemo driemo Mwezi uno okha wapeza ma views okwana 764,000 ndipo iyeyu wapezanso ma subscriber atsopano okwana 2,000 ndipo ndalama yochepetsetsa imene Driemo akupanga mwezi uno ndi 492 dollars za ku America zimene tikazika m'makwacha kuno kwathu ku Malawi zikukwana 853,000 kwacha. kasongo yeye
mobali na nga kuchoka pa namba 10 tifike pa namba 9 pa namba 9 pali jetu amene watulutsanso vidiyo yake ija yatsopano jetu mwezi uno okha wapeza ma views okwana 740000 ndipo iyeyu wapezanso ma subscriber atsopano 10000 ndipo ndalama yochepetsetsa imene jetu akupanga mwezi uno ndi 496 dollars za ku america zimene tikazisintha nkuzika mmakwacha kuno kwathu ku malawi zikukwana 860,000 kwacha.
kasongo mbona wewe songa libala eboyi ye tikupitirira ndipo pano tsopano tili pa namba 8 pa namba 8 pali emmie deebo emmie deebo mwezi uno wapeza ma views okwana 798,000 ndipo ma subscribers atsopano amene wapeza iyeyu ndi 3000 komanso ndalama yochepetsetsa imene akupanga emmie deebo ndi 515 dollars za ku america zimene tikazika m'makwacha aku malawi zikwana 893000 kwacha
kasongo mbona wewe mbona wewe mobali na ngai pano tsopano tifike pa namba 7 pa namba 7 pali dr namadingo dr namadingo mwezi uno apeza ma views 1.6 million mwezi uno okha komanso ma subscribers atsopano amene dr namadingo apeza mwezi uno ndi 7000 ndipo ndalama yochepetsetsa imene akupanga dr namadingo mwezi uno yochepetsetsa ndi 1100 dollars za ku america zimene tikazika mmakwacha akuno kwathu ku malawi ndi 1.9 million kwacha kufika tsopano pa namba 6 pa namba 6 pali piksy piksy ameneyu mwezi uno wapeza ma views okwana 461000 komanso ma subscribers atsopano amene wapeza iyeyu ndi 1700 komano ndalama imene akupanga iyeyu ndi 1200 dollars za ku america zimene tikazika mmakwacha akuno kwathu ku malawi zikwana 2 million kwacha kasongo yeye mobali na ngai kutsetserekabe pano tsopano kufika pa namba 5 pa namba 5 pali woyimba amene wakhala pa namba 1 kwa nthawi yayitali ameneyu ndi kell kay kell kay wakhala kumangirira anzake kwa nthawi yochuluka ndithu koma mwezi uno kell kay akupezeka pa namba 5 ndipo iyeyu wapeza ma views okwana 1.8 million komanso ma subscribers amene wapeza iyeyu atsopano ndi 3000 ndipo ndalama yochepetsetsa imene kell kay akupeza mwezi uno ndi 1200 us dollars za ku america zimene tikazika mmakwacha akuno kwathu ku malawi zikwana 2 million kwacha kasongo mbona wewo songa libala oh yeye tisanapitirire ndingofotokozapo pang'ono chabe mutha kuona kuti piksy ma views ake ndi 461000 okha komanso kell kay ma views ake akukwana 1.8 million koma mutha kuona kuti ndalama imene akupeza onsewa apanga 1200 us dollars winanso 1200 us dollars kumadaboti zikutheka bwanji wina ali ndi ma views 1.8 million wina ali ndi ma views 461000 okha zikukhala bwanji ndingofotokoza kuti mukhale ndi chithunzithunzi mmene zimayendera dziko la malawi ndi dziko limene silili monetized pa youtube zimene zikutanthauza zokuti mavidiyo amene anthu amaonera pa youtube ali m'malawi muno maviews amene angakhale anthu ataonera 10 miliyoni simupeza ngakhale 1 kwacha kuchokera pa vidiyo imeneyo chifukwa choti malawi sili mgulu la maiko amene ali monetized ndalama zimene oyimba amapeza zimachokera ku maviews amene anthu amaonera mavidiyowo kuchokera m'maiko amene ali monetized maiko ngati south africa kaya ndi america UK ndi mwina motero ndiye kuti musadabwe kuti zikukhala bwanji mmene zimayendera ndi mmenemo ndithu pano tsopano tifike pa namba 4 pa namba 4 pali lucius banda lucius banda mwezi unokha wapanga ma views 1.4 million ndipo ma subscribers atsopano amene lucius banda wapeza ndi 3000 ndalama yochepetsetsa imene lucius banda wapanga mwezi uno ndi 1600 dollars za ku america zimene tikazika mmakwacha akuno kwathu ku malawi zikukwana 2.7 million kwacha kasongo mbona wewo mbona wewo mobali nangaye nthawi ya oyimba amene akudya ndalama zambiri christmas pa namba 3 pali gibo pearson gibo pearson mwezi uno wapeza ma views 609000 ndipo iyeyu wapeza ma subscribers atsopano 1300 ndipo ndalama yochepetsetsa imene gibo pearson akupanga mwezi uno ndi 1600 dollars za ku america zimene tikazika mmakwacha kuno kwathu ku malawi zikukwana 2.7 million kwacha tifike pa namba 2 tsopano pa namba 2 pali fada moti fada moti akuoneka kuti ayi wabwera kudzakhazikika mu industry iyeyu mwezi unokha wapeza ma views okwana 870000

kuti kodi pa namba 1 nde pali ndani ngati KOK wachokapo pa namba 1 akafika pa namba 5 pa namba 1 pali ndani nthawi yakwana yokuti tikuwuzeni kuti pa namba 1 pali ndani mwezi uno amene akudya ndalama zochuluka kuposa oyimba aliyense kuno ku malawi mwezi umenewu pa namba 1 pali eli njuchi eli njuchi mwezi uno wapeza maviews okwana 1 million

nde mutha kuona mmene matchati agadabuzikira pamenepo pomwe zikuyendera tikukhulupira kuti eh, tikamapita mwezi winawo maatisti abwerenso ndi content yatsopano kuti asinthe zinthu nkuona kuti zikhale zikuyenda motani ife pano pa factory 265 media tidzipitiriza ndithu kukupatsirani mmene zinthu zikuyendera kuti muzidziwa kuti kodi zoyimbayimba ku malawi zikuyenda bwanji komanso pamakhala nkhani zina zambiri zopatsa chidwi mbiri ndi zina zotero zimakhala pompano nde ngati simunapange subscribe make sure you hit the subscribe button pano akandipatse moni madera ena ndapita
kasongo mbona wewo
mbona wewo